otu anyị nwa wụ ndị Igbo si eme na otu anyị si aga ọ tọkwa mụnwa otu onye a na-asị unu abịaruola Ngozi Nwosu ọ ya bụ aha m mana ihe a chọrọ ịtụle taa bụ ihe gbasara ụmụ ihe dị iche iche a na-adị ebubata ime ka onyonyo anyị wee bụrụ ihe ziri ezi kwesịrị ekwesị onye nọ ebe a mụ na ya ga-anọ wee tụlee ya bụ okwu

igbo ndị ọma na-ege ntị biko achọrọ m iwetara unu barista izu onye na-afụ maka ihe niile na-abata n'ihe onyonyo ebe ọbụla o si na-abata maọbụ nke ndị ọcha maọbụ nke ala anyị ebe ọbụla ihe ọbụla esi na-abata bụ ihe gbasara ihe onyonyo ọ yanwa na-afụ maka ya biko barista izu nnọọ kelee ndị Igbo Igbo mma mma nụ ndewo hmm. aha m bụ ọkaiwu Izu Osigwe eh, ihe m na-ahụ anya maka ya bụ ihe gbasara ihe onyonyo na otu e si ebu ihe onyonyo pụọ eh, si n'obodo anyị gaa mba ọzọ sikwa na mba ọzọ bidokwa na obodo anyị ndewo
dịka otu m si wee na-ekwubu mbụ maka na nke ị na-akọwa bụkwa otu ihe ahụ m kọwara na mbido ee biko achọrọ m ka ị kọwara obodo ndị ọma na-ege ntị ndị Igbo eji eje mba ihe gbasara ihe onyonyo otu o si aga na-abata ma kọwakwara ha maka ihe onyonyo anyị ebe a kedu otu o si eme na mba ọzọ ọ na-eme ọfụma ka ọ na ọ naghị eme ọfụma ndewo ị ma ihe igbe onyonyo a na-akpọ tv ewepụ onyonyo ihe ọ wụ igbe nkịtị mana etinye onyonyo ma onyonyo eh, egwuregwu ihe dịka futbọl onyonyo ihe ụka onyonyo ihe muvi ọ ihe a ga-eme mmadụ nọrọ na ụlọ ya ọ na-ele igbe ahụ nọ ya n'ihu ị gaa mba niile n'ime afrịka ma ị gaa kenya o ma ị gaa south africa o ma ị gaa Tanzan- tanzania o uganda ihe a na-ele gbasara onyonyo a na-ele ka ihe ndị si na naijiria pụta ya na-eme ah, ọ dịka omenala anyị ebe a ma onwe anyị na obodo naijiria ịga mba ọzọ ndị ebe ahụ amara ihe gbasara ya gbasara onyonyo a na-esi ebe a na-ebu na-agafe ebe ahụ e sikwa ebe ahụ kwa e burukwa onyonyo nke ndị ọcha bịakwa nke ala naijiria kwa iji kwasị ndị mmadụ siri kwa ihe nọ na mba nakwa mba ọzọ kwa barista izu ihe m chọrọ ka ị kọwara ndị be anyị bụ kedu ka otu onyonyo anyị nwa na-eme na mba ọzọ dịka otu o si eme na nke ha si eme na mba anyị ị ma na a bịa na a bịa n'ihe gbasara ihe onyonyo mba ọzọ onyonyo anyị dịka otu i si wee na-ekwu kịta na-eme ọfụma a bịakwanụ na mba nke ha nke ha na-ebubata na nke anyị na-emekwa ọfụma mana ihe m chọrọ ka ị kọwara anyị ka anyị ghọta ọfụma bụ onyonyo nke anyị nwa a nabatara ya ọfụma ọfụma na mba ọzọ karịa na mba anyị ọ ya bụ ajụjụ na ajụjụ ihe mere na eh, a sị na nkụ dị na mba na-eghere mba nri eh, i lee anya ị gaa dị ka mba eh, Kenya ugbu a otu a mbọsị fraịde a na-eyi akwa Nigerian clothes ma ndị na-achọ ịga ọrụ ihe ọzọ maka onyonyo anyị a na-eji n'ala East Africa onye ọbụla kpọrọ onwe ya mmadụ ugbu a o ruo mbọsị fraịde ị ga-ahụ a ga-eyi efe naijiria maka gịnị ọ maka onyonyo anyị ka ọ bụ maka nọ na ndị ndị ndị ndị dị ka anyị ebuka ebe ahụ mba maka onyonyo anyị ha na-ahụ ha hụ ya ọ dị ha mma na ihe ahụ afrịka zikwa dị ka ha nwa okay ọ dị ka oge m nọ na oge m gara mba South Africa onye be anyị na-ere eh, shoe agbala ụkwụ agbala ụkwụ ọ na-ere agbala ụkwụ nke oyibo unu egbula bụ ọ na-ere ọ na-ere agbala ụkwụ onye mba South Africa bata ime ebe ọ na-ere ahịa gwa ya na ya chọrọ ịgo agbala ụkwụ for onye isi or for the chairman otu e si ekwu ya onye isi bụ onye isi
onye na-ere agbalụkwụ ahụ ga lee shoe ndị a shoe Aba shoes ndị a were ya nye onye South Africa onye ahụ South Africa kwụọ ya ụgwọ pụwa mmadụ a sị ọ mean na shoe ndị be anyị agbalụkwụ ndị be anyị dị na-aga ahịa ebe a ọ sị m ee kemgbe bido showa onyonyo anyị na mba South Africa ihe gbasara anyị ndị na-azụ ya well well ha na-azụ ya nke ọma nke ọma ma efe anyị na-eyi eyi ma ma agbalụkwụ anyị na-eyi n'ụkwụ ha na-azụ ya ka ha na-ele onyonyo hụ na ọ ihe ndị nọ eh, n'ime ebe ahụ na ọ ihe ha yi ya bụ site n'ime Ọ tọ- ọ tọọ ha ụtọ. onyonyo Ehe. anyị ha na-ekiri ebe ahụ ihe ọbụla masịrị anyị nwa masịziri ha ma ndị na-arụ ụlọ ndị a ga-akpọ architect na-arụ ụlọ ugbu a ndị obodo anyị bụ architect enweta ọrụ na obodo ọzọ ma East Africa o ma eh, eh, ma South Africa o mgbada eh, eh, ebe ọzọ mba ọzọ because ha bịa hụcha ụlọ nọ na onyonyo anyị Mm. ha sị ndị rụrụ ụlọ a, ha chọrọ ka ndị ahụ rụọrọ ha ụlọ a. Mba- even ha bịa rekọdụ ha rekọdụ onyonyo ebe a rụrụ ụlọ ndị ahụ a bịa gwa onye ahụ onye architect sị ị hụla ụlọ a rụ ebe a na a chọ ka a rụọ ya n'obodo ha ihe ahụ na-enye anyị nnukwu ọṅụ na ihe anyị na-eme na-adị ndị mmadụ mma ma a pụọ obodo anyị ya bụ ihe anyị na-eme ka anyị ghọta bụ na site na onyonyo anyị na-eme a na-apagara mba ndị nke ọzọ mm-hmm. o meele ha ha mepee anya karịa otu ha dịbụ mbụ ọ maka o wee wụrụ ezigbo ihe ajụjụ ọzọ m chọkwara na ịjụ gị ugbu a bụ onyonyo ndị ọzọ na-akpabata na nke anyị kedu ihe o nyegoro anyị nwa kedu uru o nyere anyị kedu ebe o dowere anyị kedu ọnọdụ o dowere anyị n'obodo anyị taa
eh, mgbe mbụ i lee anya ihe gbasara eh, egbe bụ ihe anyị na-ejighị anya ahụ mgbe mbụ mana ugbu a ị hụrụ nwa mmadụ ọ sị m too too too n'ụlọ ọ wụrụ Jackie Chan ọ wụrụ ihe ịtụ anya na ebe ọbụla ihe ọ hụrụ n'onyonyo si na mba ọzọ bịa ha chọọkwa ime ya n'obodo anyị ha bịa ozi aka ihe gbasara egbe eh, horror ihe dị eh, jubejuba ihe gbasara iji ndị mmadụ na-eji anyị ndị mmadụ na-ezugharị oshi ihe ndị a adịrọ mbụ ihe ndị a mụtara ma abịa na-eche na-ele onyonyo si mba ndị ọzọ bata nakwanụ mmekọ nwoke na nwaanyị mgbe mbụ anyị na abụta ahụ oge anyị na-eto nna ha na-agwa anyị na nwoke na nwaanyị adị akpa ụrị nwaanyị iche nwaanyị nọrọ ya nọrọ iche barista izu ọ na-anwụ na ngwa na nkwụ na-abịa igbo ndị ọma na-ege ntị ọtọkwa mụ na barista izu ka nọ wee na-enyonye anya n'ihe gbasara ihe onyonyo dum na-abata n'obodo nwanne nwoke na-ekwukwa na ana m anụ maka ị sị na ihe e kwuru mgbe mbụ na nwoke na nwaanyị anaghị akpa ụrị ee na-akọwa ma ugbu a maka ihe onyonyo ndị mba ị ma oge ahụ gwarụ enwere e a na-enwe ihe dị ka e, grading a na-akpọ e, PG or 18 or 13 nke wụ na ndị ụmụazị na-eto eto a ga-eduru erubeghị ine onyonyo ahụ ihe dị otu ahụ mana ugbu a ihe a adịgo eh, ihe niile si na mba ọzọ na-abịa mba mba bekee mba ndị oyibo na-abịa ihe na-eji ihe ndị ahụ ụdị ihe dịka ọgwụ ihe dịka ihe dị eh, ọbara ọbara horror ihe na-atụtụ ụjọ hmm. eh, ugbu a ị ga-anọzi a na-agwa gị

ka ọ bụ nọọ agba ọfụrụ chi na-efo anya na-ahụ ihe dị iche iche a sị nwa atụrụ na-ele nne ya oge ọ na-ata ahịhịa ada sị ewu a na-apụ iro so ewu na-apụ iro ya bụ apụ iro hmm. ebe a ga-ene ihe awụwọ na onyonyo ọ wụ na ha gbara ụgbọ gaa obodo oyibo na-ahụ ka e si amịcha ọnụ ọ na ebe ha ụlọ ha ha ga-ahụ onyonyo ndị ọcha n'ọsọ ndị a na-eme ihe a otu a nwe ihe a kpọrọ ya esokwa ha mekọrịta ihe ahụ ọ dị mma ee ihe ọzọ m chọkwara ịjụ gị ka ị kọwara igbo ndị ọma na-ege ntị bụ na a bịa n'ihe onyonyo ị ma na ee anyị na-anwakwa ike anyị ọkwa mana a na-ekwusị na nke anyị na-eme na uzube na nke ndị esi esi wee kpata na nke ha ka nke anyị biko achọrọ m ka ị kọwaa ọ wụ eziokwu ka ọ wụ asị ka ọ wụ na onyonyo anyị ebe o nwere ike ịga ebe ọbụla nke ndị ọcha nọ na nke anyị na nke ndị ọcha ga-akwụkọta n'otu otu ebe ihe gbasara onyonyo ma ị jụọ m ọ ịkọ akụkọ ihe gbasara ihe anyị ebe a ihe akọ akụkọ gbasara onyonyo ịkọ akụkọ wezie onyonyo ee eh, ji nweta otu esi bụ akụkọ ahụ oge mgbe mbụ a na-akọ akụkọ ifo ọ ihe anyị na-eme mana akụkọ ifo akụkọgazi ugbu a ewezi onyonyo ji ee eh, see ya esechaa ya ewepụ ya enweghị ewepụ ya mezie ọfụma na-ejizi asọ ya ka ka onyonyo na ma obodo oyibo ma ndị ọcha ma ndị ndị ojii ọ ihe anyị kọọ akụkọ akụkọ anyị oge anyị na-eto anyị na-ele onyonyo a na-akpọ cowboy films ihe akụkọ ha na-akọ ugbu a kwara ihe akụkọ na-akọ nke anyị ha bịa ma ha emenewo ha na-etinye ego na oge n'ime imepụta onyonyo nke ha ọ dị mma enwe ọtụtụ ọrụ dị iche iche ndị na-esepụta onyonyo ha na-arụ mana nke anyị maka ndị eh, na-achị anyị a na-etinye ego na-etinyere anyị aka ihe anyị na-eme anyị achọ ụzọ ga-adịrị anyị nkenke ọ ga-eri anyị ego eh, nnukwu iji mepụta ihe ahụ ma ọ bụrụ na akụkọ akọrọ akọ na otu esepụta ya nke ndị be anyị ka mma mana ka esi mee ya mee ya ka ọ dị usoro usoro nke ha ka mma emere i dewa onyonyo nke anyị dewa nke ha a hapụ ka ị ga-ewere nke ha maka otu ha si hazie nke ha ọfụma maka ha ji ezigbo ego na-eme ya wee jiri ihe onyonyo ahụ pụtara ihe wee na-ese ya na-ese ya maka na ego ọ gbasara ego ahụ kwa hmm. ị ga-ahụ na ego eh, a ga-asị onyonyo anyị mere eh, ofu onyonyo ndị oyibo mere nke ndị be anyị ndị ojii mere more than eh, one million ndị ojii e mere erubeghị ego ji eme nke ofu nke onye oyibo mere

anya na ọ bụ ya wụ ihe a ndị be anyị na-ekwusi na onye na-ejighị ego ji eri ofe Owerri ibu a. ya wụ na ihe ị na-akọwa ugbu a wụ na ọ wụhụ na anyị anaha anwa ike anyị anyị na-anwa ike anyị kama na maka na ndị ndị mba ọzọ ji ego ma ndị na-akwanyekwara ha nọkwa ha n'azụ kwụsie ha ike ya mere ihe onyonyo ha a na-ele ya ọ ka dịka ihe a hụrụ n'ife ọ wụ eziokwu ọ dịka ihe a hụrụ n'ife wee karịa nke anyị mm. mana ọ bụrụ n'ịkọ akụkọ anyị ka ha n'ịkọ akụkọ ọ kwa ya mana o nwere ihe m chọrọ ka ị gwa Igbo ndị ọma na-ege ntị otu o si otu a wee dị gịnị ka i che na a ga-eme ya ka o wee dị mma
ihe a kwa ihe siri ike o, maka anyị nọ anyị nọ ime obodo ọ ga-awụ ah, ihe a na-akpọ ịma mmadụ Hmm. ihe sọrọ atụmatụ gị dị eh, bụ uru enweghị ige gị ntị ma ị mara mmadụ Hmm. a sị na onye ejighị ego na-eri ofe Owerri. awụ ka ofe Owerri onye ejighị ego miso ụmụnna a na-ege ya ntị Hmm. gị ejighị ego na-ekwu gwa omemsi bata otu atụmatụ ga-eji dị mma a ga-asị gị na anyị ga-anọrọ ọdụ ga-ege ndị ji ego ka ha kwuchaa nke ya ọ ya mere eme ọ ya mere maka e nwere ndị ee mụnwa ị na-arụ iwepụ iwepụ ee onyonyo e mere na obodo anyị n'ebe ọzọ anyị ihe ịtụnanya bụ na e nwere onyonyo ndị mere ebe a otu anyị si ekwu before mgbe mbụ a sị ime onyonyo a sị o nwere faces o nwere faces o nwere ndị na-eme ihe onyonyo ahụ ama ahụ ihu ama ama ehe nọ n'ime onyonyo ahụ mana e nwere ụdị onyonyo anyị na-esebe enweta a sara aka mee ị ga-ahụrụ onye onye a ma ihu ya ama mana i tinye ebe ọbụla n'ụwa ha vụọ ya vụọ
ya bụ ihe ị na-akọwa bụ na onyonyo anyị ọ gaa na mba ọzọ ọ ga-akwụkarịta ọnụ ahụrụ mm-hmm. maka na ọ bụrụ na onyonyo anyị adịghị mma mm. ọ gaghị aga na mba ọzọ wee kwụrụ eh, so ihe m na-ekwu a sị na ndị achị anyị ga-enwe ike mara ka esi ahọpụta ndị na-eme ezigbo onyonyo nye ha ego nye ha nkwado anyị ga na-enweta ezigbo ego n'onyonyo ọbụla anyị mere mana ihe ahụ kwuru mbụ gbasara ịma mmadụ IM ndị ha na-enye ego wu ndị ma otu esi agaru ebe ha nọ ha gakọ ndị ahụ okay ka m lee onyonyo mere before mere mgbe mbụ ma ọ bakara uru tupu nye gị ego ị ga-eji mee nke ọzọ but ha bịa ha ewere ego nye ndị ahụ ndị ahụ emeka emeka n'otu ụtọ ha siri hụ ma ndị sara anya ha mụta obi ha na ihe a ha chọrọ na-arụ ha ga-ahụ eh, ego ọbụla ọ dị ka otu a na anyị nwa na anyị nwa na-agbasa eh, onyonyo ụwa niile anyị nwere association a bụ Media Content Association of Nigeria ihe anyị na-eme na-agbasa onyonyo esi Nigeria mee eh, na mba ọzọ mana eh, oge gara aga onye ndị na-achị anyị sị na ha wetara ego maka ndị na-agbasa onyonyo
ana m abịa biko ụmụ ibe ya bụ ihe dị omimi mana ụlọ anwụ na nkwụ na ngwọ na-abịa
Mgbe mbụ ndị oyibo mere ihe onyonyo ka ọ bụrụ ụzọ esi agbasa ozi ozi dị iche iche e nwere ozi ndị wu ozi ọma nwee ozi ndị wu ozi ọjọọ e nwekwara ozi ndị wu maka ndị toro eto nweekwa ozi ndị wu maka ụmụaka ihe onyonyo wụ ofu ụzọ
onyonyo dị mma dịkwanụ njọ maka o dependụrụ ihe mmadụ na-ele onyonyo dị mma maka ọ na-amụsị mmadụ omenala ndị obodo ọzọ ọ na-amụsị mmadụ otu esi ekpe ekpere otu esi esi nri otu esi eme ihe dị iche iche hmm.
Ah, ajụjụ a ajụjụ a nwere ngalaba ajụjụ a nwere ngalaba maka m ga-asị na ihe onyonyo ihe anyị na-eme n'onyonyo o nwere nke dị mma nwekwanụ nke dị jọrọ njọ ka m kwugodi ya nke dị mma nke dị mma ihe onyonyo na-ewetara anyị n'ụbọchị taa bụ ihe ọfụọ na-emegasị n'obodo ndị mba ọzọ ọkwa na ihe onyonyo ka eji agwa anyị ihe na-eme n'ụlọ gọọmenti ihe na-eme n'ụlọ ndị ọchịchị ụbọchị a ee eh, onye isi ala anyị gara na amerịka ọkwa n'ihe onyonyo ka eji wee gwa anyị na nekwa nekwa onye isi ala jere amerịka ọ bụrụ na anyị nọrọ na-eneru anya o nwegasịrị ụmụ ihe dị iche iche ndị okenye na-eme na ya bụ ihe onyonyo ma ọ bụ ya bụ ejije ekwesịghị ka ụmụaka na-afụ ndị na-arụkwanụ na ya bụ ihe onyonyo ndị na-enetụkọta ya anya nwere nke ọ ya bụ ha tinye um, ihe ejije o nwere ebe ọ ya emeruo ya nwee ihe ya egosi na ya ha ewepụ ya tinye mgbasa ozi ọzọ emepụta nke ahụ ha ebidokwa ejije ahụ n'isi ọ ka ụmụaka ndị nọ n'ụlọ ndị na-etorubeghị etoru ịma ihe ya eme na ya bụ ejije ma ọ bụ ihe onyonyo nwee ike hapụ ịhụ ihe na-agaghị abara ha uru ihe onyonyo emere ya ka ọ bụrụ ụzọ esi agbasa ozi ọma dị mma na ndị na-actịkwa film ndị ndị a na-akpọ actors and actresses fa na directors nwe na ndị script writers a na-ekwukwa na-enye wo ndụmọdụ ka fa nwee ike Dee ụmụ akụkọ ndị dị mma ga-emekwanụ ka obodo anyị were dị mma, werekwa mgbasa ozi ọma dị mma ka anyị na-eto n'ime ya. Ihe mmụta ọzọ anyị na-ahụkwa na ya karịrị akarị e si na ya enweta mgbasa ozi ihe ọbụla na-eme na ngalaba ala anyị a ihe ọbụla ndị na-achị ala anyị ihe ọbụla ebe obodo ọbụla ha jere ọ na ihe onyonyo ka anyị ga-esi wee mata na onye isi ala anyị anọghị ya ọ gara obodo dị otu a ọ gara ime ihe dị otu a ya mere mmụta ezi ihe mmụta dịkwa n'ihe onyonyo mana nne na nna ya agbanịsie ike ịhụ na ha na-enegarụ ha na-anọdebe ụmụ ha nso ihe onyonyo emego ụmụ anyị etu ha si erizi nri nri anyị ha fụzi nri anyị o- n'ụbọchị a ha ebidozie fụbazie nri anyị ka ọ bụ nnọọ ihe ihe ihe ndị mgbe ochie ụbọchị a o nwere ebe m gara e wepụta ụtara ji na ofe nsala m kwọchaa aka ka m were nri rie enyi m nwoke nọ ebe ahụ ana-afụ m ka ọ bụ na na m bụ papa ndị mgbe ochie n'ihi na m kwọrọ aka iji aka m wee rie ụtara
Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ tọkwa mụ na barista izu ka na-ekwu maka ihe gbasara ihe onyonyo biko nwanne m nwoke ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ugbu a ka o si na dị anyị erugo ebe anyị ga-eru anyị erugo anyị awụhụzi ndị a na-akwa aka n'ihe gbasara ihe onyonyo achọrọ m ka ị kọwara igbo ndị ọma na-ege ntị kedu ihe anyị ga-eme gbasara otu ihe onyonyo ga-esi wee gaa nke ọma maka na kịta ihe dị ka nke na-ewu kịta bụ onye bụ onye bụ yanwa na-ede yanwa chọrọ ire yanwa chọrọ ime nta na imorokoto mba nụnụnụ ọ kwa e nwere ihe a na-akpọ division of labor onye dere ede awụhụ yanwa ga-ese onye sere ese awụhụ ya nwa ga-eshie n'ọkụ onye shiri n'ọkụ awụhụ ya nwa ga-eje ahịa wee ree ya onye rere ya n'ahịa awụhụ ya nwa ga-ebupụ ya mba niile niile dị iche biko ị nwere ike ịkọwara igbo ndị ọma na-ege ntị kedu ụzọ anyị ga-esi wee sie nri a n'ọkụ ka o wee yee wee tọkwa n'ụtọ n'ihi na onye ọbụla tinyere ego n'ihe onyonyo tinyere ego ka o wee hụkwa uru nọ na ya biko kọọrọ ndị be anyị otu anyị ga-esi wee mee
ee asị m kwuo m ga-asị na ndị ndị be anyị ndị owere shị ha emejila ma anyị dakwa ya ma mma ya ihe ma ọfụma n'ije izo onwe ya ezi ọ ga-adị mma ka e kee ihe otu ụzọ ya si gaa ọ ga-adị mma ka otu ya si gaa ọ bụrụ na a ma ndị ma ka e si eme ihe e nye ha ihe ahụ ka ha mee ndị owere shịkwa onye makwa ọka ma kpeghachi ya ọ bụ eziokwu onye ma ka e si eme ma ka e si emebe ihe i were mbazụ e ji egwu ji nye onye ama otu esi egbu ji esi esi obi ji ahụ mana eme ya otu esi kwesị mee ya a ga-enwe nsogbu otu si kwuo enwe ndị odeede nwee ndị nke nkụzi nwee ndị nke na-anọ ebe a na-akụzi akụzi nwee ndị nke na-eshi ya ma emechaa mee ya ọgbakọgbuo ya ọ wụrụ ihe bara uru enye ha nkwado ha ga-eme asị mezie ya kedị ọgbọta ọzọ enye ha nkwado ha ga-eme kara nke ha na-eme ugbu a na ebe ndị na-ekwerekwere elekwanụ ajụ ha kee nsogbu unu nwere oge ha bịa kwuo na ewetara ego iji eh, kwado ndị na-ere onyonyo anyị biko ihe a ka m jụtụwa ụda eziokwu na ewetara ego
maka ịma o nwere otu ihe ahụ siri na-ebe mgbe ahụ o bela n'elu o bela n'ala ọ wụrụ chee chee chee anyị hapụ ya ya wụrụ anwụnta
ọ bụ ihe a na-ekwusi ọ ndị ama ka a na-enye ego maka oge ha chọrọ inye ewetara ego maka ndị na-eji ere ere ha jụrụ ha ajụjụ sị unu ma ndị na-ere ere unu ma ndị na-ere ihe onyonyo a ya bụ ndị marketers ee eh, marketers dị iche maka anyị wụ distributors mhm. marketers na-anọ n'ime ahịa na-ere dvd na vcd nke anyị anyị na-ewere na-ewegachị na-agatụ ụlọ onyonyo obodo niile ma amerịka o ma South Africa o ma Germany o ma Kenya o ebe ọbụla enwere ahụ anyị otu ya ji dị mma ebe ọbụla enwere ahụ onye ojii n'ụwa ha chọ ile onyonyo Naijiria onye ojii nọ ebe ọbụla onye ọbụla ya onye ojii ha chọ ile onyonyo naijiria mana oge anyị na anyị na ha bịa hụ asị okay ọrụ ga ma otu dị mata ndị na-eme ndị na-erepụ ihe onyonyo a ha chọrọ dị mma ihe ama wụra na a ga-efulfill condition ha enye gị ego so agwa ajụ anyị ihe anyị chọrọ ka unu mere anyị

hmm. imechi onyonyo ịdub ya na na okwu ndị ọzọ ma french language o ma china language o ma russian language o ka anyị nwee ike erepụ ihe a ebe ọzọ hmm. ha sị na ọ gbasaghị ha hmm? na onwe ihe abịa ihe abịa rụrụ ọ na-agwa ya na onwe ihe abịa abịa rụrụ asị okay agwara na ihe na-enwe ihe na-enye anyị nsogbu iyigharị bụ ihe onyonyo si na naijiria enwere ike na-asị anyị okay weta eh, onyonyo 200 na Uganda ị kpọrọ ya kpọjere ha agwa gị na ọdio adịrọ mma na e nwere ebe eh, adịrọ mma maka ụmụaka ine na asụpụsị ewepụ ewepụ ihe ndị ahụ so ka anyị nwere ụdịrị ihe dịka studio ebe a ga-ewega ewega onyonyo a ewe na ọdio eme ihe a kpọ treatment mee ya ọ dị mma ma a sị anyị buru ihe 200 movie 200 pụọ onye 200 pụọ anyị nwere ike ree ya ha si anyị ọwụrụ mkpa ha amụsị ha akụ maka egbe kekọrọ mkpụrụ nọkwara mbụ na e were ego nye ndị mmadụ ka ha ji mee gịnị maka uche mata ihe ihe uru ego a bara a sị na ego a ga-akwụ ụgwọ maka e nwego oge nye ndị mmadụ ego ụlọ akụ nye ndị mmadụ ego ka ha meere onyonyo ego ahụ ị a ga-akọrọ akụkọ akọ akụkọ anyị gbasara ego ahụ akọrọ akụkọ nọ na ya ị gasị ụlọ akụ ị ga ị na-enye ime ihe onyonyo ị chọrọ ego a sị gị eh, nke e nyere ha before nke e nyere ha mgbe mbụ ka ihe pụtara mụ na-adị maka afọ ihe a ga-emekwa emekwa ọzọ maka ọ ka mma anyị mara ebe ihe e ji ego ya eme a mara ka e, ego ga-abara anyị uru maka tupu anyị ebido kewa kewa ego a

mana ha chọrọ ha kwesịrị ọdị ghọta ọ dị ka dịka ihe ndị ndị a na-eme ugbu a na mm, ihe onyonyo a na-akpọ eh, African Magic Yeah, eh, nke ị ma sị ndị- ha bubata ndị ndị Latin America. Yeah, eh. ha bubata nke ndị mba ọzọ Yeah, eh. e ji ha ede ya ede Yeah, eh. ma ha edeghịkwanụ ya ede Mm, nke mm. ha na-eme ugbu a wụ na Mm. a na-enwe olu Olu na-ekwu ihe na-ekwugharị ihe ha kwuru n'olu a ga-aghọta ihe a niile a wụ ihe ọ ga-abụ ndị be anyị ha kwado kwadosi unu ike ọ wụrụ ihe mere eme mmadụ etinye tinye ego ọkpụrụkpụ ego hmm. n'ime ihe o nwetakwa hmm. Igbo ndị ọma na-ege ntị nke a bụkwa akụkọ mana ndị be anyị kwuru sị ihe na-enweghị otu na-eme otu na-eme gị ịdị onye anụ na ngwọ mmanya na-abịa oke mba oke mba oke mba igbo bụ oke mba igbo ọma na-ege ntị ọ bụrụ ndị be anyị ha asị deejenu mhm. deejenu ndị igbo na-ege ntị na-ekiri m ugbu a aha m wụ oriakụ Lydia Nze aka Ada Dịọramma achala ugo nwanyị ọma ka unu si wee mara m na-ewetara unu akụkọ na-eme unu obiọma n'ihe anụnwa anyị na-eme anyị na-akpọ igbo amaka tata m ga-emekwa ya ọzọ ndị anyị ga-akọ akụkọ ha wee bụrụ ụmụ nwanyị ndị anụnwa megoro anyị obiọma n'ihe onyonyo anyị nọtogoro aka nke ndị bekee kpọrọ veteran actresses onye mbụ anyị ga-ekwu okwu ya tata wee bụrụ aka aka dị na nwaanyị nwaanyị makata mma onye anyị na-ekwukwe maka ya wee bụrụ Clarion Chukwura nwaanyị anụnwa anọtogo aka n'ihe onyonyo anyị mego ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche nke anyị ma ama dịka Farewell to Babylon Money Power na ndị ọzọ dị iche iche ma ihe m ga-agwakwu bụ na ọ ka na-emekwa wee ruo tata kemgbe ahụ onye nke abụọ anyị ga-ekwuru okwu ya tata wee bụrụ ihe ndị bekee kpọrọ elegant lady nwanyị ọma nwanyị na mma na-eme Ego Nnamani kịta wụzi Ego Boyo maka na ọ nụgokwa di nwaanyị anụnwa gosiri na ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche dịka Checkmate na Violated nwaanyị anụnwa ma mma dị ukwu ana o butere anyị mma ya ahụ na ihe onyonyo anyị onye nke ịtọ anyị ga-ekwu okwu ya wee bụrụ Ngozi Ezeonu nwaanyị anụnwa agbaligo gosi anyị na ịwụ nne amaka mee ndị nne anyị ha wee nwee ugwu wee nwee nsọpụrụ na ihe nne anụnwa ha bụ mgbe o mego ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche dịka Glamour Girls na Nneka the Pretty Serpent onye nke ịnọ anyị ga-ekwu okwu ya tata wee bụrụ Ngozi Nwosu Ije Kpons ee anyị ga-ekwu okwu ya maka nwaanyị a kemgbe Taboo na ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche o mego nwaanyị anụnwa ebutegolo anyị ya mekwa anyị ihe ọchị na ihe onyonyo anyị o nwekwe nke o mere akpọ Fuji House of Commotion nke ọ wụ nwaanyị igbo na-anụ onye yoruba wee na-etinye ọgbaghara n'ezinụlọ a mana makwa na ọ ihe a na-eme n'onyonyo ọ bụkwa ka o si wee dị n'ife onye nke ise anyị chọrọ ikwu okwu ya tata wee bụrụ Dolly Unachukwu nwaanyị na mma na-eme nwere onye na-amarọ Dolly Unachukwu na Glamour Girls cause na Deadly Affair nwaanyị anụnwa gosiri anyị na ịma mma nwere uru dị na ya nwaanyị anụnwa gosiri anyị na ihe onyonyo anyị anụnwa meekwa ihe onyonyo anyị anụnwa ọ masị anyị onye nke isii Anyị chọrọ ikwu okwu ya tata wee wụrụ nwaanyị na mma na-eme. Eucharia Anunobi. Ee, nwaanyị a wụ ihe a na-akpọ agụ nwaanyị nwaanyị ike mgbe ọ nọ n'ihe onyonyo anyị o mere ọfụma gosikwa mekwa na anyị wee gorukwe n'obi anyị with onoshi eme ihe onyonyo anyị na onoshi na-ebupụtara ya anụkwa m na kịta na ọ bagokwa n'ihe a na-akpọ pastoring ọ na-emezi ọ na-ebuzi oziọma Chineke Nna nke ọ na-eme kịta Chineke nọnyekwere ya na nke ọ na-eme kịta mana mgbe ọ nọbu na ya o gosiri anyị n'ihe onyonyo ya kwesịrị ịdị na-amasị anyị n'obi onye nke asaa anyị chọrọ ikwu okwu ya wee bụrụ Ebele Okaro nwaanyị anụnwa gosiri anyị n'ihe onyonyo ya kwesịrị ịdị na-amasị anyị wee butekwere ya n'ihe onyonyo anyị wee mekwa anyị obiọma site n'ọtụtụ ihe dị iche iche o mere na ya onye ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu ya wee wụrụ Chinyere Wilfred nwaanyị anụnwa gbanịrị nwaanyị anụnwa mere anyị na-ebe sọsọ akwa n'ihu onyonyo anyị o mere anyị nwee ihe ndị bekee na-akpọ emotional connection ma anyị na-ekiri ya nwaanyị anụnwa gbalịkwara mgbe o me o mekwara ọtụtụ ihe dị iche iche dịka Prison of Love Children of Terror ka na-emekwa na-aga n'iru ọ ka nọkwa ya ruo tata onye ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu ya wee wụrụ Florence Onuma nwaanyị anụnwa ee ebe ọbụla ị fụrụ a kpọrọ ndị igwe a kpọrọ ndị eze ndị ọchịchị ọ nọ ya ịna unu gamie unu ga-afụ na ọ na-act karịa onye ọchịchị onye omebe iwu onye nke anụnwa nwaanyị a gosiri anyị na ihe ndị bekee kwu what a man can do a woman can do better yes ọ gbanịrị ọfụma na ya o mekwara ọtụtụ onyonyo dịka Lies of Destiny na ọtụtụ ndị ọzọ na-aga n'iru ndị be anyị no ọkwa ka ọ ha m n'ọnụ nke tata unu rotekwe na Igbo anyị anụnwa amaka ka ọ na-akpọtụ ka ọ dị mgbe anyị fụrụ ọzọ Mm.
ee nwanne m nwoke Izu biko em, o nwee ihe i nwere ịgwa Igbo ndị ọma na-ege ntị na ndị gị na ha na-ahụkwanụ maka ihe onyonyo a otu ọ ga-esi wee dị mma biko gwara oru m ka ha nụ a sị na aga na-aka anyị ga-asị biko gee anyị ntị ka anyị kwuru ekwu na a ga-ekwuzi ihe a ọ bụ obere ihe ọ ile anya mara ndị maka esi gbasara ihe a duwa ha n'isi oge ihe ọgwụ bịa siwe ike enwere onye a na-akpọ Akunyili Dora Akunyili ọ bụ onye onye obodo anyị oge e were ya doba na isi ike ọgwụ na ihe gbasara ọgwụ ihe anyị gbanwere lụọ ya lụọ ọfụma Ụka asị na Abuja bụ isi obodo anyị siri ike na ka esi na nsogbu nọ n'otu esi arụ ụlọ ihe ọzọ enwere onye a bụ Nasir El-Rufai akpọrọ ya dowe ya na isi ụlọ ọchịchị Abuja ụnụ fụ ka o si mee ihe ọbụla aga usoro ya oge ihe gbasara ego eriri eri na ego eriri eri na ego ezuru ezu ji esiwe ike akpọ ribadu dowa ya ebe ahụ ọ nwere nke si gbanwee ndị na-arụzi ọrụ bụ ha chezie otu ha ga-esi gaa gwi na-anọ ahụ na nke ọfịs ribadu ha jụọ izochi ego enweghị ihe a chọkwa eme ya eme ya akọ enweghị nke mere asị na achọrọ otu esi akwụsị ha mee ya ka ọ dị mma ọ ga-akwụsị ele anya na usoro ndị na-eme ihe gbasara onyonyo ebe ahụ kpọta onye ma onye nọrọ onye nọ ebe ahụ kemgbe ma asị onye yi akpụkwụ ma ebe ọ na-afụ ya onye ahụ ga-abịa ya ka hazie ihe a asị onye anọrọ ebe a nọ lie mmadụ ọ na-esi ụkwụ achọ ivu ya maka ọmarọ ebe esi lie onye ahụ asị akpọta onye ma ihe gbasara onyonyo were doba n'isi ndị na-ahazi ngosi onyonyo a m che na ihe ga-adị mma karịa otu ọ dị ugbu a mana ị were ndị bekee sị were eh, square peg tinye ya na chitinye na round hole hmm. ọ ga-aba ọ bụ ihe na-emekanụ ugbu a ma ọdụ m ga-adụ bụ ndị ma otu esi etinye ndị mmadụ n'isi ga-aga na otu anyị ndị na-eme onyonyo chọpụta ndị ama na ndị enwego ihe a na-akpọ track record kpọrọ ha because ndị a agaghị achọ ka ha mebie dowe ebe ahụ ọhụrụ akpọrọ aga obodo oyibo akpọrọ nwa obere nwa amaghị ihe gbasara amaghị ihe bụ living in bondage ka ọ ma ndị me eh, rattlesnake onye si na-atụ kpọrọ ha ga doba n'isi ndị ga-eke ego eh, ndị gbasara onyonyo ebe ahụ ebe ahụ na-asụ oyibo oyibo sọsọ ọsọ ji na ihe eji kpọrọ ya maka ọ na oyibo asụ ọ ihe m che a che eme otu ọ ga-adị mma igbo ndị ọma na-ege ntị ihe barista izu kwuru ọ ihe mwute wee dịrị anyị n'ihi na obodo anyị a anyị agafego mmanwụ a na-akwa aka n'ihe gbasara onyonyo biko nụ eji m ohere a wee na-ayọ ụnụ chọọ ka m sekpuru n'ala esekpuru maka na m nwa bụ onye onyonyo ebe a m nọ taa na ọmụma niile ama m taa ọ maka ihe onyonyo kedu ka anyị ga-esi wee nọdụ kwọcha aka tiere ọkụkọ akị ọ dị mma ọ dịghị mma biko nụ ka anyị saanụ anya anyị na mmiri wee chọọ ndị ma ihe ha na-eme n'ọrụ a site n'isi chọọnụ ndị ma ihe ha na-eme wee tinye ebe ahụ ka ihe a were gaa nke ọma maka eji m n'aka na ego ndị na-achị anyị na-enweta n'ihe gbasara ihe onyonyo awụ obere ihe kedu ihe a ga-ejizi wee neni anyị igbo ndị ọma na-ege ntị